ndine bright mhango ndabweranso ndi video ina kapa yosangalatsa kodi magayi ku malawiko sobo mumamuona bwanji makamaka orange squash tili ana ifeyo akati uko ndikolemera ndikuti ana akwawo amamwa sobo akamapita ku sukulu ya mkaka nde ati ayikira kamba amene momwe mpunga wa nyama ndi chani ndi sobo. Mukapita ku chipatala odwala, a doctor amakuuzani chani? A, odwala sakudya chakudya, takaguleni sobo aziwapasa mphamvu. Ife tili ku college kumabwera ozaten ozatenga magazi kumenemo amanena kuti tipaseni magaziwo mumwe sobo akubwezeretsani magazi mthupi sitikudziwa zoti amawerenga chani a madokta amene amapanga zimenezi zikuchitikabe mpakana panopa achipatala ku malawiko ndiye kuti sobo amankonda kwambiri zili ngati aspirin upange chakuti ndi sobo sobo sobo okay ndi ku malawiko titakunena kuti ngati kuli dansi ya fuko ndiye kuti ndi nyawu ngati kuli chovala cha fuko ndiye kuti ndi chitenje ngati kuli chakumwa cha fuko ndiye kuti ndi sobo sobo amaposa chani thobwa amaposa madzi ku malawiko in terms of importance kodi sobo ameneyi muli chani Hmm? video imene ndapanga ndifuna ndiku- ndi- ndiyankhule nanu makamaka anthu amene muli ndi ma facebook amene mutha kuwerenga amene mutha kulandira video iyi ndikuyionera ndifuna ndikuwuzeni kuti kuti sobo uja ndi chokudwa ndi chokumwa chopangidwa mu lab ndi ze mankhwala zimene zija mulibiretu ndi chani ndi orange or mmodzi yomwe ndiye tiyeni tiganizire limodzi okay ndinafunsa guy wina wake ase ali ndi botolo la squash kuti tandijambulire ma ingredients zimene zili mu squash mo ndiye ndi izizi anditumizira ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kuti kodi ndi chani okay number one muli sugar of course number two muli madzi of course number three muli orange concentrate extract nde orange concentrate extract amatenga orange ija kuiphwanya ndikutenga moto kometsetsa kwambiri mmenemomo ndikutiika mwina mwake ndi amaponyamo tating'ono mu squash kuti nanga si anthu asanene kuti mmenemo mulibe orange koma ndikuwuzani inuyo kuti kodi achani a castel malawi squash ma orange amagula kuti hmm? unaonapo akubweretsa ma orange inuyo number three muli chani

ndikuti ndikukometsetsa 30 times sugar amene mmathira kuphalayo wa ilovoyo nde kuliso sobo wina wake ah, kuliso chani sugar wina wake wopanga muchipatala kuti amakoma 30 times kuposa sugar amene mmanziwa inuyo sizoti amaonjezera mphamvu ayi amangopangisa lilime lanulo kuti lizimva zoti ngati oh kanthuka ndikokoma nchifukwa chake sobo uja kuthira kwa chonchi ndikuonjezera ma, madzi umapezekabe ngati u- akukomabe zili chani zili dzimankhwala zopanga molamutsa sodium cyclamate mm? Mu- mu- mu- pachizungu amati chani a952 ameneyo nde amaonjezera zinthu zotchinjiriza kumene koko kuli chani potassium sorbate sodium chani chani kaya ma emulsifiers ndi ma emulsifiers wo kuli ngati achina chani glycerol ester of gum rosin ndi zina zake zoti zimapangisa kuti sobo uja you know dzinthu zija zisapite pansi mu- panali sobo ina ake ana- anamchosapo uh, pamalonda amapezeka kuti dzi- madzi amakhala pamwamba zinthu zina zake zimakhala pansi ehe nde kuli amathiramonso mankhwala amenewo kuti zinthu zija zizingokhala ngati mkaka nthawi yonse kuti zi- zisama- zisamasemphane ayi nde ndi chani imeneyo ma emulsifiers amene wowo ndiye muliso chani a, a, a, ascorbic acid As- ascorbic acid ndi vitamin c mm? vitamin c ndiye kuliso ma colorants zowonjezera chani uh, uh, mtundu ndiye muli sunset yellow amene ama- amadziwika ndi dzina loti chani e110 110 ndi mtundu wachabe ku america anampanga ban ku maiko ena ngati ku, a- maiko ena anampanga ban kuti i- a- izizi zisamakhale mchakudya koma ku malawi kuno chani tikumuyika mu zinthu mwenemo sunset yellow yo ndi amene amapangisa kuti sobo uja azioneka ngati chani ngati mandimu sobo uja azioneka ngati amayikanso ku mabisiketi ena amaoneka ngati ka, ka, ka lemon color sizoti atenga maorenji sizoti atenga mandimu sito- sizoti atenga chani zinanazi ayi ndi chani ndi mankhwala chabe dye kungothirako dye kumene uja kuona kuti wa kamtunduko kumafira zina zake zoti ngati kuti u- u- ukumwa zinthu zazipatso ayi olo ndi chipatso olo ndi chimodzi kulibe kumeneko ndi mankhwala chabe nde kuli chani sunset yellow nde kuliso chani Tetrazine, tetrazine uyu nde eh, hmm? anampanga ban ku mayiko ena ngati ku, ku, ku- ku Norway amalesa kuti mu chakudya musamakhale tetrazine. I think ku Chinaso uh, tetrazine anampanga ban. Ku Malawi kuno anampanga ban kwa kanthawi kachepa basi wabwereranso. Uh, ndekuti ndekuti magayi aku- aku- akuchani aku Castel anakayankhulana nawo mabig aku Malawi Bureau of Standards chani ndekuti kumeneko kubwera basi. yawo ija zimenezizi ndi zoopsa kuti bwanji zimene ndatchulazi zinthu zinazi ngati achina chani ah, ma- ma- ngati ascorbic acid yu ah, muk- mukamamumwa ndi chani ndi glycerol amapanga mabenzini ndi ku- zo- ndi zo- zinthu zoyambisa cancer Hmm? kuliso zinthu zina zake zoti zimapanga mwana uja kuti azipanga chani azikhala hyperactive hyperactive ndikuti ngati mwana ali on drugs ngati kumpasa ma drugs ndiye kuli mmenemomo zinthu zokhuza chani uh, pif uh, ndayankhula chinese amene zinthu zokhuza khungu eh, zinthu zokhuza khungu kuti it affects your skin muli ma carcinogenics ma carcinogenics mmenemomo ndekuti muli zinthu zina zake ma irritants zoti it can affect your bowel movements zinthu zambirimbiri zoti leo madabwa kuti kodi ukamaona chani zosukira mbale ngati izi mumakhala mandimu mumakhala mandimu enieni, kodi zinthu zosukira mbale mumakhala zipatso, zinthu zokumwa olo chipaso olo chipaso olo pang'ono mulibe eh? angoyikamo dzimankhwala mmenemo ndiye ndi zina zake zodabwitsa kwambiritu koma ndikufuna ndikuwuzeni amalawi ngati inuyo mukufuna kumwa uh, orange squash pangani wanu gulani ma orange 5 muyike mchani mu blender kaya muchani ndiku- ndiku- juice them ndikupanga ma orange koma zoti muzikagula squash and iziziso ndi a- achani a competition commission ku malawi kuti they should look into this chifu anthu akupanga advertising sobo uja ngati kuti ndi fruit juice ngati kuti ndi china chake chothandiza ndiye kuliso madokta ku malawi eh? kalikonse basi kuonjezapo squash kuonjezapo sco- sobo ngati kuti anawapasa ndalama aku, aku, aku southern bottlers ayi ayi musobo muja muli dzimankhwala dzenizeni muli dzishuga munthu amene amakonda kumwa kwambiri sobo ndiyo ali pa chiopsezo chokhala ndi matenda a shuga diabetes type 2 ndiye zisiyeni zimene zijazo eh? idyani mandimu idyani chani maolanje pangani maolanje anu pa den ngati mufuna gulani chani 100% fruit juice chifukwa sobo uja it's a national disaster ndi propaganda yoti anamiza anthu ambirimbiri ku malawiko kuti anthu ena amaona ngati kuti basi eh, ngati sakumwa sobo ndiye kuti iwo akusalira ndiye kuti akusowa china chake mthupi okay anaponyamo chani muli chani mu uh, ascorbic acid eh, ka, ka vitamin c tima citric acid that's it zinthu zimene zozo mutha kuzipeza kwina iwonso sizoti azitenga ku mandimu iyayi apanga muchipatala ndinena muchipatala nditi mu lab you, you, mutha kuzipeza kwina kudya mandimu mm, ndi- t- kudya chani uh, sabola ma- green pepper uja muzipeza zimenezi koma sizoti muzipanga zoti muz- muzimwa zinthu ngati zimenezi ndiye ndikufuna amalawi tisinthe approach yathu kuti towards sobo kwa nthawi yayitali timamuona ngati kuti ndi chani ndi mtetezi, timamuona ngati ndi chakudya, timamuona ngati kuti ndi chakumwa cha fuko, timamuona ngati kuti ndi wothandiza, timamuona ngati kuti ndi pa, pa magulu 7 aja ali chapena pake ayi ndi zishuga zimene zicha zadzaoneni zoti zitha kuwononga thupi zitha kupasani khansa zitha kukuwonongerani thupi lanu ana amene amakula akumwa sobo msogolomu ndi awa mukuwaona akungolubwalubwa eh? ndiye anthu amene tinapita ku school amene mukuonera video iyi a dayi munapita ku college kodi ndi chifukwa chani mumakhala ngati mbuli kumapanga kumamwa zinthuzi kumaona ngati kuti inuyo ndiye mwafikapo mukapeza ndalama mwalandira salary mukagula zisobo six pack ati ine ndi dolo ana anga ndikusamalira ana anga Mm. tagulani maolanji kwa amayi amene ali munsewu tagulani mandimu eh, basi kudya ndimu limodzi you're good you prevent scurvy mukhala ndi vitamin c muzi- mugwiritsa ntchito chani Eh, ngati mukufuna mutha ku- even kugula chani ma supplements ma vitamin c supplements koma sizoti muziona ngati sobo uja ndi chakudya ayi ndi dzi- mankhwala zili ngati kumwa chani zili ngati kumwa izi zojobira mbalezi ndiye amalawi chonde amalawi chonde musamakhale anthu opusa musamakhale anthu opusa always look where you going look where you going ngati for example madayi amene ku america kuja ndikoti amalola zinthu zambiri amwene america ija ndi- g- nyama yochokera ku america ili ndi ma enzyme ndi ma hormones anthu ngati kumaiko ngati ku taiwan kuja amalesa zinthu zochokera ku america ku england kuli zinthu zambiri zoti zo- zochokera ku america zoti amalesa nde america ili pansi penipeni pachani in terms of food safety chifukwa choti amakonda kuthira zimankhwala ku zinthu zawo nde ngati akukaletsa ku America ko ma dye ena ifeyo a Malawi tikuwaloleranji? Ndijulireni.